ọma eji m aha chineke nke kere eluigwe na ụwa bụ chineke nke kere ndị igbo na-asị udo dịrị unu igbo ọ bụ ụmụ Izrel agba nke abụọ na ọtụtụ ihe e dere n'akwụkwọ nsọ bụ usoro ụmụ Izrel si eme ihe n'oge ochie otu a kwa ka ụmụ ndị igbo sikwa na-eme ihe ha anyị na-ekwu banyere alụmalụ ebraham kpọrọ oru ya nwoke wee gwa ya na ọ ga-eje n'agbụrụ ya wee lụtara nwa ya nwoke nwaanyị oru ya nwoke mere otu a mgbe ọ na-eje o kpere ekpere ọ kpọkuru chineke nke kere igwe na ụwa wee sị ya nye ya ihe ịrịba ama lee ihe a ka m ga-ahụ m fụ ma mara n'ezie na ị zaala m ekpere mgbe o biliri njem a ọ garuru n'obodo ahụ na ụmụnna ya be ụmụnna ebraham ebe ahụ nke e nyere ya n'iwu na ọ ghaghị ịga were lụta nwa agbọghọbịa nke ga-abụ nwunye Aịzik akwụkwọ nsọ sị na mgbe o ruru n'ebe ahụ ihe niile ahụ o kpere n'ekpere ihe ịrịba ama chineke gosiri ya o wee mata n'ezie na Ọ bụ nwa agbọghọbịa nke bịara ịdọrọ mmiri bụ onye nke Chineke kwadoro ka ọ bụrụ nwunye Aịzik. N'oge ochie, tupu nwoke n'ala Igbo aje ịlụ nwaanyị, ọ ga-eme gịnị? Weda onwe ya n'ala, yọọ Chineke ihe nrịba ama. Ọ ga-eme nchọpụta banyere agbụrụ ahụ nke ọ na-abanye n'ime ya, mata ma ọ bụkwa agbụrụ nke bụ ezi agbụrụ otu a ka ọ dị n'oge ochie na e, ndị ebe ndị Igbo nọ otu a kwa ka ọ dị n'ebe ụmụ Izrel nọ wee na-ajụ ọ bụ ezie na Igbo bụ ụmụ Izrel a ga-agụpụtara anyị ya dịka e dere ya n'akwụkwọ nsọ na Jenesis isi iri anọ na iri abụọ na anọ amaokwu nke iri ise na asaa wee ruo na nke iri isii na otu ngwa ṅaa ntị ka a gụpụta ya Ha sị, Anyị ga-akpọ nwa agbọghọ ahụ, jụta ya n'ọnụ ya. Ha wee kpọọ Ribeka sị ya, Ị ga-eso nwoke a jee? Ọ sị, M ga-eje. Ha wee zilaga Ribeka, bụ nwanne ha na nwaanyị nyere ya ara na nwata, na oru na oru Ebreham, ndị ikom ya, Ha wee gọzie Ribeka, sị ya, Nwanne anyị, gị onwe gị ghọọ nnụ kwuru nnụ mmadụ. Ọzọ, ka mkpụrụ gị nweta ọnụ ọnụ ụzọ ama nke ndị na-akpọ ha asị. Ribeka wee bilie, ya na ụmụ agbọghọ ya, ha wee nọkwasị n'elu kamel ha, soo nwoke ahụ jee. Oru ahụ wee kuru Ribeka laa. Ị na-ekwu ka a gụpụtara ya. N'ala Igbo, ọ na-abụ n'oge ochie nwoke bịa ịlụ nwaanyị o weta ihe e ji eme alụmalụ dịka oru a mere o wetara ọtụtụ onyinye a mgbe ha mechara oriri na nkwari dị n'ime ya ha alaghị mana ha bịara weda onwe ha n'ala dịka a na-eme n'oge ndị Igbo si eme gbuo ikpere a gọzie ezinụlọ a gọzie Ribeka Ngozi ahụ nne na nna na-enye n'ala Igbo, otu a kwa ka ụmụ Izrel sikwa enye ngozi ma e mesịa ihe alụmalụ. Mgbe ha na-achọ ịla, o nweghị mgbe a manyere ya na ọ ga-alarịrị, na ọ ga-esori, mba. Mana ọ sị, kpọnye m nwa agbọghọbịa ọma a ka mụ na ya soro laa. Ha wee sị na ha ga-aga ịjụ ya mata ma ọ bụkwa mmasị ya na ọ ga-eso ha were na. Mgbe ha jụrụ ya, ya asị, ee, aga m eso were na. Ọ na-abụ a gbasịa nkwụ, mmanya mesịa ihe nwaanyị n'ala Igbo e were nwaanyị abụọ na atọ bụ ụmụ agbọghọbịa wee dunye nwaanyị ahụ a lụrụ ọhụrụ otu a kwa ka e dunyere Ribeka ị hụ na usoro ahụ ndị Igbo si eme ihe bụkwa usoro ndị Izrel si wee na-eme m were na-ajụ ọ bụ ezie na Igbo bụ ụmụ Izrel N'ihi na ọtụtụ mgbe ka a na-enwe nrụrịta ụka na Igbo sitere n'agbụrụ Izrel. Cheta nke ọma na agbụrụ bụ ihe siri ike, na a gwara oru a na ị ghaghị ịga n'agbụrụ nke m na ụmụnna m were ga lụta nwaanyị. O mekwara ya n'otu a. Ngozi nke nne na nna ahụ sokweere nwa oru a mgbe ha na-alazi. Igbo, ka anyị tụgharịa uche mata ma anyị ọ bụ ezie na anyị bụ ụmụ Izrel. Udo dịrị unu.